aa kalata yochokera kumudzi ku Malawi obwande mukuti chani achimwene poyamba ndimafuna ndikupatseni moni kuno kumudzi kwanu ku nyasalande kaya muli bwanji ngati muli bwino Ayi, ifenso tikondwera ndithu, chifukwa nafenso tiliko bwino tere. Ndimafuna ndikudziwitseni kuti zinthu kuno ndiye ndi momwe muja. Tsiku ndi tsiku kumakhala kukuphulika nkhani zoti kumatinso uhmm. Ayi mwemo. Ndimafunanso ndikudziwitseni kuti ku Kweze Buses tsiku lililonse pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu kumayenda mabasi nthawi ziwiri, bus ya m'mawa half past 7 komanso bus ya masana ya 1 koloko basi. ndikudziwa inunso mwina mwakhala mukumazunguzika kuti kodi ndiye kuti nthawi zakezo ndiye zimakhala bwanji kwenikweni ndi zimenezo koma eh basi za Kweze ndi chomboto choyenda pansi amwene munthu une ndiye ndikumakhabe munthu ozunguzika ndi zimene zikuchitika kwathu kuno achimwene mukalata yapita ija ndidakuwuzaniko za mmene makosana ena ake adayisakazira kampani ya chimanga mmene amachitira ngati angelo koma akupitiriza kuidyera kampani yogulitsa chimanga. Sindimadziwa, koma kaya zinabwera ndi ndani kaya, kuti kukampani yogulitsa chimanga kudzikhala anthu a ndale kaya! Kwa nthawi ndithu, anthu ake apamtunda, kuphatikizapo a bodi, akhala ali a ndale okhaokha amwene ndiye iwe umadziwa bwinobwino anthu andale amakhala nthawi ina yake ndi njala zodabwitsa kwambiri amabwera ndi mavuvu kuti tikufuna kukonza zinthu chimenechi chisinthe koma zoona zake umapezeka kuti akuthandizira kudiliza chinthu kuti chitheretu tazoonako zimenezi achimwene umboni ulipo ndithu ochuluka mwina mukudabwa kuti obwantasa ndiye kuti nkhani za kubungwe logulitsa chimangazi mwazikokomezeranji masiku amenewa Ayi achimwene, zumangondikhudza kuti pakadali pano tili mu nyengo imene chimanga chimafunikira kwambiri. Zumangotikhudza kuti ngakhale kumachitika chipwirikiti ku kampani yogulitsa chimanga, komabe anthu akavutika, kukakhala pa mzere, amatha akabwera ndithu atagula kachibinyira kamodzi ka chimanga, koma pa mtengo wa nkhasako. Zimenezi ndi zimene zikutivuta kuno ku Chikumbeni achimwene. Bungwe la chimanga tatseka, koma ndiye kuti pulani imene ilipo pofuna kuti ntchito zimene bungwe lachimanga limachita zisasokonekere ndi yotani ayi ndithu go nkhani zake zikhabe zomwe zija achimwene sindiuza kuti tikubwera kuti tsoka ndilo mavenda ndiye ee Atikakamira amwene. Akutisendatu tili amoyo ku nkhani ya chimanga. Sakucheza ayi. Kusoweka kwa bungwe logulitsa chimanga kwapanga mtengo wa chimanga ukhale wokwera kwambiri pakali pano kwathu kuno. Ali nachowo akumangolota basi. Ayi, lero chimanga changachi chikhala pa mtengo wakuti. Kenakanso, ayi, koma panopa chafika pakuti. Tsoka ndilo, chimanga ndi mbewu inanso imene zambiri zimatsamira ku izo. Opanga chakudya cha ziweto amakhala akuyang'ana mwachidwi kwambiri chimanga. Chikamakwera, zakudyanso za ziweto zimakwera. Zikatero ndiye kuti mitengo ya tindiwo timene anthu ngati ifeyo obwantasa timadalira ngati mazira nawonso umakhala ukunjonjola koopsa. Tikusendedwa amwene tikadali ndi moyo. Ndiye ndimadzifunsa kuti ndiyeno pamene kampani yogulitsa mbewu yatsekedwa, tinaganizako za chimanga chimene chili ku nkhokwe zawo? kuti zikuyenda bwanji? Makoswe sanapeze phwando kumeneko, anankafumbwe sakuchitekedza, ndi mmene amachitira makosana a alliance kuchedwetsa kwake zinthu, ndimachita mantha kuti pomadzamaliza nkhani iyi kuti yatha, zambiri zikhoza kudzakhala zitaonongekatu koopsa, chimanga chitafumbwa m'nkhokwe zawo, ndiye ndimalingalira makosana aku bungwe logulitsa chimanga anali ndi ngongole ku mabanki a dziko lino, ndiye ukuwadziwanso iweyo mabanki kaya ndiye pano kaya ndiye chiwongola dzanja ndiye chili pa bwanji kaya chifukwatu iwo ndiye eh sikuti angati hayi tibayima kaye pokhala ngati kuti kuli mpungwepungwe kumeneko a board ndi makosana ena kumeneko sakugwirizana nkhani zake nzambiri koma zidayamba ndi gamoto ayi ayi a banki sapanga nawo masewera awo ujeni kuza ulimiku a ziganizo zimachedwa kupangika koopsa mwina nchifukwa yake munthu wamkulu otchakatika nthawi ina yake bobo atawakwana anangolamula kuti ndikufuna ma mega farms akhale ayamba kugwira ntchito pomafika mwezi wa december mwezi wa december tidzakhala tikukolola kholola oyamba ochokera ku minda ikuluikulu imeneyi lero ino mukandifunsa kuti kodi ndiye zikuyenda bwanji zimene zija Ah, ndivutika kuyankha kwake amwene sindikudziwa kuti zinthu zake zili pati ma mega farms khaya amwene koma kuunduna wa zaulimi ah, zomvetsa chisoni kwambiri tili mu nthawi yoti mvula nthawi ina iliyonse iyamba kugwa anthu akangalike ndi nkhani za kumunda koma mukandifunsa kuti kodi ndiye fotereza otchipa uja ndiye mwati ayenda bwanji ulendo uno bwantasa Eyi, zokhazokhatu ukambazo achimwene penanso umadzaona kuti nkuthekatu kumeneko kwadzadza anthu amenedi akufuna mwina chinthucho chitagwa mwina nanga tinena kuti ndi chaninso amwene kuli anthu okula mtima mwina oti o Chatsika akalamula kuti kuyambira pano ndikufuna pa mega farms ayambe amavomera pa gulu akapita kuseri nkutheka amakamba kuti aa inu tazisiyani zimenezo zosatheka tiyeni tidzipanga mmene timachitira kwathu kuno Ku nkhani ya zakudya achimwene zikutivuta kwambiri chifukwanso cha anthu amene ali ku unduna wa zamalimidwe amwene vindalama va nkhaninkhani zimene zimapita ku nkhani ya malimidwe kuno kuti anthu asamazunzike ndi njala koma chaka ndi chaka chiwerengero cha anthu opezeka ndi vuto losowa chakudya ndiye chimakhalanso chikukwererakwerera kodi ku undunako kulibe anthu ena ake amene akhoza kukhala pansi ndi kuwunika kuti kodi ndiye zikutiphonya pati nanga tingatani Ndithu tikuonabe ngati anthu ena ake akuyenera kugwedezedwa chikwapu chili m'manja. Enanso oyenera kugwedezedwa chikwapu chili m'manja ndi oyang'anira mafuta a galmoto kwathu kuno. Mpakana pano amwene palibepo chikuchitika ngakhale adaima pagulu nthawi inayake ndi kunena kuti ayi mavuto a mafuta a galmotowa ngakanthawi kochepa koma zitheka magalmoto mwakuti anyamuka kale akubwera ndi mafuta ndiye aa pompano zitheka. kuti mm, hmm, amwene pano anthu akukhalira kutandala m'malo omwetsera mafuta zafika poti angakhalenso awo amene adatilonjezawo afika pongokhala chete kuti i kaya zanu izo mudzionera nokha zafika mpakana pomazolowereka amwene kusanduka gawo la moyo wathu kuti ndi mmene zilili Mafuta kwathu kuno ngovuta. Mmene mafuta avutiramu amwene, anthu akadalibe pa ntchito, ena ake ndithu tsiku ndi tsiku kumapita ku ofesi akuti ukapanga za mafuta. Ukanika kunena kuti ndiye zili pati, ndiye zikhala bwanji, pano ayamba kuchita manyazi. Malonjezano onse okhudza mafuta amene adaperekedwa akuoneka kuti sangatheke komanso anali abodza. Samanena zoona ayi. Achimwene. mm, ayi bodza inu anyamata a Alliance zinthu zimapangika mochedwa kwambiri ziganizo zofunikira kwambiri zimatenga nthawi kuti zipangidwe nkhani ngati za mafuta a gamoto nkhani ngati za fertilizer otsika mtengo ndi nkhani zikuluzikulu zimene zimayenera kukhala pamwamba Ndithu, ena ake bwezi akutuluka nazo thukuta ndi nkhani ngati zimenezi. Koma kwathu kuno amwene timasekerera masanje kwabasi. Zimangondimvetsa chisoni kuti o Chatsika ndi aphwawo o Salima anthu oganiza bho koma akugwira ntchito ndi likukumwe la anthu amene samatha kuyenda ndawala pamene pakuyenera ndawala. Ziganizo amapanga mochedwa kwambiri. Kumachitanso kudabwitsa kuti koma inu tupangiranji zimenezi? For the why? Why? basi ndakwiya amwene ndakwiya mwamva kalata ya leroyi basi ndisiyireso pomwepa sindingapitirizeso iya M- mkulu yemwe uja ujeni wa ujayo wa micheu uh, hardware and auto parts cha ku Mpemba uko amakupatsani moni koma amati ati mwasowa amafunsa kuti kodi kodi mukadapangabe za Luzapulu kapena ndili mkuchikamwa chabe ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amavuta kunyasalande sungamvetse